Bhreá lem chroí go mbeinn ábalta bualadh libh féin go pearsanta, ach, le cúnamh Dé, tarlóidh sé sin lá éigint breá amach anso. Is bean tí me anso ar na Gorta Dubha, i bParóiste an Fheirtéaraigh, do Choláistí Corca Dhuibhne, agus tá scoláirí á chimeád agam le breis is tríocha bliain, ach ní mar sin a thosnaigh sé amach. Bhí sé sa cheann agam scoláirí a chimeád ar feadh cúig mbliana, i 1989 nuair a bhí athchóiriú déanta ar an dtigh, ach is dócha go gcaithfidh mé a rá go n-oir an post mar bhean tí dom chomh mór go bhfuilim tar éis leanúint orm, agus braithim uaim go mór ná fuil scoláirí anseo le bliain anuas agus an scéala cloiste againn an tseachtain seo caite ná beidh siad againn ach an oiread i mbliana. Ach le cúnamh Dé, mar a deirim, le cúnamh Dé, beidh scoláirí againn. amach anseo an bhliain seo chugainn. So canathaobh go bhfuilim ag gabháilt do scoláirí le tríocha bliain mar bainim ana-shásamh as. Tá obair ag baint leis. Ach tánn tú ag baile, ag obair le do chlann féin agus iad ag fás. So deineann sé rudaí an-fhuiriste ar fad. So cad a tharlaíonn nuair a thagann tú anseo an Ghaeltacht chugamsa? Tabharfaidh mé sampla daoibh de lá sa Ghaeltacht. So, nuair a dh'éiríonn tú ar maidin bíonn sé tuairim is leathuair tar éis a seacht ar maidin agus tá cúis leis sin agus sin go gcaithfidh nach éinne a bheith ullamh ag an, chun fágaint ag an am céanna agus sin timpeall ar a ceathrú chun a naoi mar tagann an bus thiar i mbun an bhóthair anseo agus caitear cith a bheith aiges nach éinne nó aon duine go bhfuil sé uathu, bricfeasta a bheith ite. B'fhéidir lón pacáilte agus an áit a bheith réitithe don chéad bhéile eile. So, nuair a bhíonn an bricfeasta ann, timpeall a leathuair tar éis a hocht ar maidin, tagann nach éinne anseo isteach. Bíonn nach aon ní amuigh anseo i lár na háite agus cabhraíonn tú leat féin. Nuair a bhíonn an bricfeasta thart, fanann triúr nó ceathrar agaibh chun cabhrú liomsa an áit a ghlanadh suas agus sin páirt an-thábhachtach, is dóigh liom, mar bíonn an-chumarsáid agus cuireann sibhse tús, is dócha, an chéad rud ar maidin le cleachtadh ar bhur gcuid Gaelainne, cur le stór na bhfocal agus conas rudaí a rá, bíonn sibh ag cur ceisteanna ormsa, conas a déarfá é sin is conas a déarfá é siúd agus mar a deirim tá bus ar fáilt, téann sibh ar an mbus go dtí an ionad agus tosnaíonn na ranganna ag a naoi a chlog. Bíonn cúpla briseadh agaibhse ansan, as san go dtí na ceathrú chun a haon nuair a chríochnaíd na ranganna agus tagann sibh thar n-ais anso ar bhus arís chun dínnéar a bheith agaibh. Tá an dínnéar, is dócha, sin páirt an-thábhachtach den lá agus bíonn. B, Nuair a bhíonn sé sin thart, cabhraíonn an triúr nó ceathrar céanna liom an áit a ghlanadh suas arís, so tánn tú ag cur leis an an t-am athá caite agat leis na scoláirí sin i rith an lae agus b'fhéidir go mbeadh, go mbeadh rud éigint eagraithe dhuit tar éis lóin nó b'fhéidir go mbeifeá saor agus sé an rud, sé an bhrí athá leis sin ná go bhféidir leat imeacht an doras amach, síos go dtí an tráigh, isteach an Daingean nó pé rud é. go dteastaíonn uait a dhéanamh. Agus ansan thar n-ais anso i gcomhair a sé a chlog, bíonn an suipéar agat. B'fhéidir ceithre, ceithre cinn nó cúig cinn de shuipéir deifriúla agaibh, ní hé an rud céanna a bhíonn na haon lá. Agus ehm, ansan má thánn tú saor san iarnóin, Tá rud éigin eagraithe i gcomhair an tráthnóna, tagann bus go bun an bhóthair agus tugann sé suas go dtí an ionad tu, nó b'fhéidir go mbeadh rud éigin eagraithe in ionad éigint eile, go mbeifeá ag bualadh chun céilí, nó b'fhéidir go mbeadh rud éigint eagraithe istigh sa Daingean duit, agus tagann tú thar n-ais anseo aríst agus bíonn an bus ann chun tu thabhairt thar n-ais. Agus gan dabht tugann sé sin mé go dtí an saol sóisialta agus is dócha Bíonn an-shaol sóisialta aige sna scoláirí, fad atá siad anseo, agus má bhíonn dea-aimsir againn, cuireann sé sin leis go mór, go háirithe toisc go bhfuilimíd chomh gairid don tráigh anseo. So, leis an, leis an mbia, mar a deirim, is páirt mhór de, de mo chuid oibrese bia a dh'ullmhú go dtaitníonn leis na, na scoláirí, agus tá na haon chúrsa deifriúil, agus gan dabht, bíonn aoisghrúpa deifriúil againn, Bíonn ábhar oidí againn, sin daoine atá imithe an choláiste, ach ina theannta san bíonn leanaí óga againn, agus d'fhéadfá leanaí a bheith agat ó trí mbliana déag d'aos go dtí hocht mbliana déag d'aos, daoine a bheadh ag dul isteach chun na hArdteiste a dhéanamh an bhliain seo chugainn. Agus bíonn riachtanaisí speisialta bídh age daoine agus is féidir linn freastal orthu san, glasránaigh, saor ó ghlútan, b'fhéidir saor ó lactose, is dócha, leis an mbia. Nuair a thagann scoláirí an Ghaeltacht bíonn scéalta cloiste acu mar gheall ar cad a bhíonn ar fáil agus cad ná bíonn ar fáil ach is dócha go b'é an rud a deirimse ná an rud a, sé an dinnéar amháin a dheinimse Bíonn an dinnéar céanna aige sna scoláirí agus age muintir an tí, agus má thá sé maith a dhóthain dúinne, tá sé maith a dhóthain díbhse, agus mura bhfuil sé maith a dhóthain dúinne, níl sé maith a dhóthain díbhse. Agus is dócha, ina theannta san, go mbíonn don ndinnéar is béile trí chúrsa a bhíonn ann, sin anraithe, príomhchúrsa agus milseog, sea, milseog na haon lá beo, agus is breá lem chlann fhéin é sin mar sé an t-aon uair go mbíonn milseog na haon lá agus sin ceann dos na ceisteanna ná cad atá chun milseoige inniu? Ehm, agus ansan chun suipéir tráthnóna, b'fhéidir go mbeadh pizza agus sceallóga nó ubh scrofa agus bagún nó ispíní, waffles, pónairí agus ubh friochta, so an gnáth bhia a bhíonn agat féin ag an baile ach go mbíonn sé curta os do chomhair ach caithfidh tú cabhrú liom an áit a ghlanadh suas. So bíonn rota déanta amach agus nuair a bhíonn ite cabhraíonn beirt nó triúr liom an áit a ghlanadh agus na háraistí a ní agus b'fhéidir an bhord a leagadh don chéad béile eile agus san am san Bímse bhur dteannta agus bím i bhur ceistiú agus b'fhéidir gurb iad na ceisteanna céanna a bheidh mé ag cur ort na haon lá ach níl, ní hea go bhfuilim fiosrach ach go bhfuilim ag iarraidh saghas tú a spreagadh chun cleachtadh a dhéanamh ar do chuid Gaolainne agus b'fhéidir chomh, ina theannta san, misneach a thabhairt duit agus caithfidh mé a rá nuair a thagann scoláirí an chéad cúpla lá agus bíonn siad neirbhíseach agus na haon rud, an t-athrú a thagann orthu tar éis coicís nó trí seachtaine a chaitheamh anseo in ár dteannta agus nuair a deir siad go mbíonn tú ag caint as Gaelainn agus a' taidhreamh as Gaelainn agus a' canadh as Gaelainn tá sé fíor agus sin rud a dh'fhanann leat i rith do shaoil go léir.